The DC. chilima akanakhala apo lero akanaivumbulusa miyambi lero ndipo lero tikanamvera miyambi yokoma pamene tangosala masiku ochepa chabe kuti tipite ku zisankho mwina mwambi woyamba lero ukanakhala wonena kuti soka likalimba umakuotcha ndi nkute siku la ukwati galimoto siyionongeka ikawonongeka galimoto siku la ukwati muziwe kuti mwana wanuyo akupita ku mavuto Chakwera vomerezani kuti zinthu zakuvutani. Lero boma likusowa mafuta, dziko likusowa mafuta kutangosala masiku ochepa kuti anthu apite ku zisankho. Iyi ndi sign ya danger. Iyi ndi chizindikiro chonena kuti zinthu sizili bwino kuno ku Malawi. Tsoka ilo mwaona amalawi ena osusuka apite akamuvoterebe yemweyo amene amalira pa TV dzulo uja kumadabwa kuti aa kodi akuluwanso mkamwa mwaomu mulinso mau opepesa eti koma u president ndi wokoma eeh Chakwera zinthu zakuvutani and mwina inu amene muli ma ati mmati atikhale omulangiza alangizi ake mukanamulangizatu nzanuyo kunena kuti zinthu mmene zateremu zavuta mmene zateremu mizimu yakwiya mukanavomereza andi ine zulo lijatu ndimaona ngati Chakwera akufuna achite resignitu kuti zinthu zamuvutatu apapa zinthu zayang'ana amanena kuti ng'ombe zayang'ana ku dazibomu zakuvutani mukanavomereza. Munthu kuvomereza kuti ine ndalephera sumakhala chisiru iyayi, koma kukakamira chinthu nthawi zina fupa lokakamiza silimachedwa kuswa mphika. Andi kumalawi kunoko ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri, chifukwa mmalawi muno tilimo ndi atsogoleri anzeru amene atati agwirane manja akhoza kupanga zinthu zanzeru ndikuliwombola dziko ili mmavuto, koma ayi mavuto awa amafutawa. mavuto a forex wa anatichitikiraponso mbuyomu nthawi ina yake nthawi ya dpp koma chinachitika ndi chani atabwera mayi joyce banda mzimayi olimba mtima mzimayi okonda mzimayi opasa within a month anachita resolve nkhani ya forex komanso nkhani ya mafuta nzimayitu mayi joyce banda lero kuwauza amalawi kunena kuti joyce banda uja muvotereni anthu salolatu kuderera ati kumuderera mzimayi koma yemweyo mzimayiyo anapanga ma miracles why even kumuderera why even osampasa voti yet yemweyo ali ndi experience yet yemweyo anachita resolve nkhani ya mafuta tili ndi anyamata amphamvu ngati achina Michael usi aodya zake alibe mulandu tili ndi anyamata ngati akabambe anthu amene ndi ophunzira kwambiri akuziwa za economy tili ndi a- mamulumuzana mu dpp tili ndi anthu osiyanasiyana uh, muzipani zosiyanasiyana ngati nkhani zi- nkhani zimene zizi za economy akhoza kuzichita resolve koma kuwaona ndithu awa akada akabambewa ati afuna ayende okha kuwaona a Michael Usiwo afuna ati ayende okha kuwaona mayi joyce bandawo ati ayime okha inu nga anthu ngati inu anzeru mutabwera pamodzi masiku asalawa ndikugwirizana ziko ili muli phula muli phula ziko ili muli phula akakhala a udf uwa ndiye nde awa akuwuzani kale okhatu anena okha kuti iwowo akupita kumakasapota mcp akakhala ena ndi enawa zinachita kuziwika kale kumayambiriro kuja kunena kuti amene asakufuna kuyenda ndi amalawi atumidwa kuti apange zinthu Amalawi mukuyenera musamale kwambiri this is what we call danger warning sign muzakampeza munthu wamkulu akulira pa TV chamulasacho ndi chachikulu pamene pafika munthu wamkulu ndikumalira ndikumachita plead ndikumanamizira opposition kuti a opposition pali chipani china chake chimene chikupangisa kuti ati mafuta asowe muno m'malawi ndiye ati andione ine kuti ndine ndalephera usogoleri wanga umangoziwa kuti ali nyodo nsima yamuthimba pakhosi ambuye ndizoona olo mwana wang'ono kumuuza kunena kuti mafuta akusowa m'malawi munowa akusowesa ndi a opposition akhoza kukusekatu mwanayotu kuseka apapa zinthu zakuvutani inu tapangani pulogalamu yoberayo koma zokuti anthu angakuvotereni ndiye sangakuvotereni chilungamo chake ndi chimenecho komano ndikupempheni inu a opposition kuti ngakhale simukufuna kugwirizana koma nthawi yokuti mukamake ndi inoyo ma, mayeso anu a inuyo ndi pa constituency tally center mukamake pa constituency Pamenepopo ndi pamene pali game. Ngati simukamaka pa constituency ndiye kuti siiyendatu. Awa enawa akuyenda na- nayenda nasanzika kumachita kumanyamula anthu m'malole kumaasatera ku misonkhano kuti kukaoneke ngati kuli anthu ndipo amalawi ndinu anthu amwano kwambiri tazimusatirani munthuyo akasanzike akusanzikatu tatiyeni mukaone akupangeni bayibayi koma dziko la malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri lero ndi alirira atsogoleri okhala ngati azibusa azibusanso ndi amene akuononga dzikoli amaoneka ngati ndi anthu opemphera koma omwewo ndi amenenso akumadya ndi boma kumaona kuti mmene alili mavutowa mmene alili mavutowa ku malawi kuno azibusa ndi amene anayenera kukhala patsogolo kumaliuza zikoli chilungamo kumalipempherera zikoli muli bwanji inu a blantyre synod kaya ulendo wanu umene munapita azana usiku kukalandira ndalama ku sanjika uja mwayendako bwanji mukamapanga zinthu zanu inu ngati atsogoleri muzidziwa kuti kunja kuno anthu amayang'ana anthu amaona pa dziko lapansi palibe chisisi tikuthokozeni inu a blantyre synod kuti mwaonesa kuti ndinu anthu osusuka kwambiri inu a general secretary a deputy wanu ndi secretariat yonse pajatu munapita lolemba usiku munapempha kuti ayi appointment isakhale masana anthu ationa munapita ku Sanjika kukatenga aliyense ma 5 million 5 million 5 million ayi tikuthokozeni a blantyre synod akuluakulu taona zimene inu mukufuna kupanga koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ndalama zimene mwalandirazo Zikuyimani pakhosi. Dziko linolo silili bwino. Ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri chifukwa pamene munayenera kukhala pa maondo ndikumapempherera dziko limene lavundali, limene fetereza wache amene akunenedwayu ndi wonnama yekhayekha akungofuna anyengerere anthu, padakali panopa akuyenda mmidzimu kumaanamiza anthu kunena kuti tipaseni cha nzika chanu ndikumaperekaponso anthu aja osauka aja kumaperekaponso 2000 ati ya, ya registration koma chonsecho chili chinyenga aphunzitsi munayenera inu anthu opemphera munayenera kuchipempherera chimenechi munayenera kudziwa kunena kuti kunja kuno sikuli bwino and inu anthu opemphera simunayenere kukhala patsogolo ndikumakalandira ndalama ena ndi awa livingstonia synod makamaka a Nkhoma Synod, anapitanso nawo ndikumakapanga misonkhano yawo ndikumanena kuti kafukufuku uja amene uja ndi onama ndipo sakuchita reflect zinthu zimene zili pa ground umangodziwa kuti ndalama ndi yoopsa anthu ena omvetsa chisoni kwambiri ndi mafumu. Mafumu ndi amene amakhala ndi anthu m'mizimu ndiye agundikatu makamaka ma ta ambiri agundika enawo aguliridwa magalimoto ngati kumulanje uku a ta akumulanje uku ena aguliridwa galimoto tikunena pano ati apita anya- anyamuka ulendo kupita ku mozambiki anamizidwa ndi atsogoleri kumenekoko a mcp ati ulendo ku mozambiki kuti akatenge mankhwala apa pamene zafika paulo mankhwala atati abwere achimwene kuwina kulibe kutiya lero mundilolenso kuti ndiwalirire anthu awa amatchedwa amaboti komanso anthu amene ali ndi michini kumizi makamaka kuzera ku mera tikupempheni inu a mera pamene dziko lanu lavunda pamene tsogoleri wanu akulira mukanawaganizira kwambiri anthu amene ndi alimi makamaka asozi a nsomba komanso anthu amene ali kumizi amene amadalira kuti uh, dizilo ndi amene amayendesa michini yawo mukanapanga ndondomeko yokuti anthu amenewa akafika m'ma filling station asamazunzike monga mmene akuzunzikira ku salima asamazunzike monga mmene akuzunzikira ku karonga asamazunzike monga mmene akuzunzikira ku eastern region uh, ku monkey bay komanso kuja kumatchedwa ku machinga ndizomvetsa chisoni dzulo ndalandira foni kuchokera ku machinga kunena kuti a mera akaniza anthu amene amapanga uh, nkhani yokhuzana ndi uh, bizinesi ya michini kumizi kuwakaniza kuti agule dizilo patangopita masi- maujeni maminisi ochepa panabwera pompo mzungu mzungu uja ndikumulola kugula mafuta mu jerekani yeti munthu wokuda mwini wache wa ziko linolo akukanika kuti apeze mafuta kumukaniza and penanso a filling station wo akakhala kuti amumvera munthu chisoni ndikumugulisa mafuta aja kuti mwina anthu kumuziko akaperese apeze chakudya akumaiseka filling station yo ngati pali filling station ina kumachinga ku ntaja uko mwezi uno ndi wachitatu chisekereni yeti anthu kumenekoko amadalira kugwira ntchito anthu amagwira ntchito pa filling station imeneyo ali ndi ana awo ali ndi a- ali ndi azikazi awo akufuna kudyesa ali ndi azibale awo kodi ngati mukuseka filling station kwa 3 months kodi anthu amenewo akakhalira kuti akadalira chani ngati anthu amenewo akapeza chakudya kutiko inunso a MERA pamene chiseko chakupanani pamene mukukonza mapulani okuti muzichosana ntchito kapena muziphana kumeneko chifukwa meetingitu inali dzulo yokuti muchosane ntchito kumenekoko ndikumanena kuti kuli mayi wina amene akupanga sabotage wa ku MERA ko mukamapanga zimezi muziganizira anthu amene ali ku ma remote areas amene amadalira michini ya dizilo kwamene amapanga m- ulimi kapena usodzi wa nsomba amayenera kuti ayike mafuta m'boti apite uko azikaweza nsomba kuti azipeza ndalama zodyesa iwowo ndi ana awo ndi akazi awo muganizire zimenezi ndikulankhulatu ndi inu a MERA amene mwasauka tsopano leroli mukapita m'mizimu mupeza kaya sindikudziwa kuti malamulo amata amanena kuti chani koma lero mukapita m- m'matauni makamaka ma, ma residential areas mupeza muli ma, mukumangidwa ma filling station kumadabwa kuti koma abale corruption ku Malawi kuno yafika apa kufika kumayitenga filling station ndikuyisiya mkati mwa zinyumba kodi filling station imene itati yayaka inu a MERA itati yayaka muzapha anthu angati anthu ati azamwalire ku malawi kuno ndi angati ziko losokonekera pa china chilichonse so ndimafuna ndikupempheni inu yo a MERA chonde ganizirani anthu akumizi amene amadalira michini ya dizilo inu mwadali- muwaganizire anthu amene amadalira uli- uje ni usozi wa nsomba anthu akuvutika kwambiri ku Makanjira uku ku monkey bay Ku Salima uyo kukafika ku Karonga anthu akuzunzika kwambiri chifukwa chokuti akukanizidwa kugula mafuta yeti aku, a, yeti akuma, yeti a- anyamata ena ndi ena akumapanga madiru madiru pompotu musanjemo kumapanga madiru kumatenga ma, mafuta umakasi- kumapitisa ku Mozambiki koma osawagwira apolisiso akuona Kuli zinthu zonyasa kwambili zimene zikuchitika muno mmalawi choncho ndikufuna ndinene pano kunena kuti nkhani isakhale ya opposition. Kusowa kwa mafuta zakuvutani nokha kuba kwanu anthu inu mwaba ndalama koopsa anthu inu mwapanga zoopsa ndala, mmalawi munomo lero zimene zinthu zakupanani chonchi ndiye nkumawanamizira a opposition Mzimayitu wotchedwa Mayi Joyce Banda zili mu history. Nkhani yomweyi ya forex anaichita resolve, nkhani yomweyi ya mafutayi anaichita resolve within few days. Koma soka ilo tili ndi tili ndi lili ndi ife Amalawi soka limene sitimakhulupirirana. Kuteroko a opposition simungadyerere sima limozi. Chimene chikukanika kuti mukhale pansi inuyo a opposition simafuna kukhalira pansi limodzi mmawopana nokhanokha olo kuti mutenge mupite kumaliro aliyense amatenga mpando wache osakhulupirirana ndi izi zikupangisa kuti amalawi ati akhale mmavuto chifukwa cha inu a opposition simukufuna kukhala pansi limodzi taombolani ziko ili nthawi yathapo apa nthawi yatha inu a opposition ya genuine osakhala makape ena amene akumapita kumakanena kuti "Ah, eh, ife tikusapota chakwera nzoona inuyo zoona atsogoleri zoona mmene anthu amakudalilirani inu a udf mungamanene kuti inu mukufuna muzisapota chakwera ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri ndipo ndikutha kuona exodus ndikutha kuona likulumwe la anthu akuchokamo mu chipani chimenechi cha udf awatu ndiye ndi temberero langa kapena profesi yanga ndikutha kuona anthu ochuluka akuchoka mu udf chifukwa cha usogoleri umene uwu usogoleri opanda masomphenya anthu akumulilira bakili muluzi kwabasi kuti mwana wache iye akanakhala ngati akupanga za abambo wache zinthu zili bwino kwambiri paja bambo ake anali munthu wokondedwa anali munthu wokonda pakana lerobe abambo ache amene ujayo akumu anthu akuwakonda kwambiri bon kalindo the dc akane akane akwiye akwiye ndikuziwa kuti mutukwana mene ena mwatukwanira zulo chifukwa chene nda- ndakususulani pabala ndipo zili bwino mutukwane mukwiye mene mungakwiyire koma ine ndangonenapo chilungamo from njedza village ta mabuka box 76 mulanje malawi